aha m wụ prince darlington ozuru onye eze awụ m onye uhu eze compound in ụmụagụ ụmụ anyanwụ isi nke dị la ama ogwugwu dịkwanụ la ụmụhụ la ọkaịụga ama ogwugwu nọ n'ime ọhụhụ anyị na-ekwubu ụmụhụ la ọkaịụga ma ugbu a anyị wụ ọhụhụ ama ogwu adịghị njọ ama ogwu adịghị njọ ọ ọ ebe ka anyị a mụrụ anyị ebe anyị etokwa ebe ọ dịcha ụmụ ihe a na-emebu mbụ aga shi civilization bịarala bịa were anyị gawakwa ya dịka anyị na-agbabu eru anyị na-agba ejọ anyị na-agba igborokiti anyị nwere omenala dị iche iche a na-eme iri ji ebe ọ dịghị ụdị ihe a na-ana eme wụ ihe ọma o anyị anaghị egbu mmadụ anyị ana agwọ nshi wụ nke a bụ unu a na-akpọ nshi ọwụ mmanya aha anyị wụ ụmụ anya ahụghị nshi ọ dị ụmụ anya ahụghị nshi Ha, egwakwa gị that na obodo anyị dị mma ọkwa eziokwu wela ị ga-ehụ ndị ọma ga-ehụkwa ndị ọjọọ o zuru oke. ka mmafesi gị na anyị niile wụcha ndị ọma aga ịghọtakwa but ndị ọma ka ndị ọjọọ What challenge, challenges me? Ah, ah, several. Like uh, ụzọ unu gbara na-abịa ugbu a, ọ dị unu mma? Ah? Ọ dịghị mma. anyị enweghị ụzọ anyị enweghị mmiri ọ dịghị industry n'ebe but eh, o kwere m nghọta na if you want to talk about the capital of ọhụhụ ama ogwu yes the only ọhụhụ the only school ọhụhụ nwere generally ọ bụ ọhụhụ community secondary school ọ dị la ama ogwu the first known dispensary in, in the entire bende ọ la ama ogwu old bende ọ la ama ogwu ọ nọ ọ ka nọkwa nga ahụ ma echi a na-esi ozuitem si bende ruo bịa treatment nga nwa bekee la-abịacha nga bịa nye mmadụ nye ndị mmadụ treatment mana ịma a la-agalite a la-ahụlite civilization civilization la-abịa M- m- ihe ihe la-agbasa so health centers ghawụrụ ihe la-ewu n'ugbu a mana do- mgbe ahụ a la-agwa gị la ọ dispensary then ịgwakwa gị why amaogwu ji dịkwa unique na n'oge mgbe ahụ a la-anụ aha eze abụọ l'ọhụhụ eze amaogwu la eze ndị afugiri eze onye mma eze la eze afugiri

ha liile shicha nga a fụọ eze ha liile shi nga a fụọ then ndị ke ọkaiuga kwa ha liile shila ke eze nwadịlaobi fụọ ama ogwugwu wụ a very big place a la-akpọ anyị ama ogwugwu ụkwa ndị deli evuru akụ ama ogwugwu ụkwa ndị deli eme gịnị evuru akụ ogwugwu wụ ụlụ nne ọkwụ ya uhu ọkwụ la ama ogwugwu wụ nwanne uhu ọkwụ tọrọ ama ogwu la mgbe mbụ nwoke nwụọ ọ mmadụ nwụọ la ama ogwugwu agaghị iti ya l'ala ma ọ dịbeghị nwoke uhu ọkwụ bịara bịa guzo agaghị ime ya eme mana dịka anyị kwuru a la-agalite a la-ahụlite mgbe ahụ kwa anyị na ha a na-alụkọrịta anyị wụ ụmụnne agbata ihe ahụ awụ ihe anyị ga-abịa akọwa na nga ugbu a otu o mere anyị ji ya. ọ dị ndị kere emi ọ ihe anyị- anyị ọ ihe anyị fụtara ụwa hụ you know so ya ya wụrụ that na ama ogwugwu ụkwa ndị deli evuru akụ ha na-akpọ anyị wụ na anyị nwere ihe wụ asị ọ dị ihe la-evute ndị mba ebe onye ihe kpawara ya gbata ebe ya enweta solution inwe ọgwụ nsọ ọwa anyịm anyị anyịm ọwa anyịm anyị anyịm anyị ee, which anyị ga-ekara nga anyịm anyị dị nsọ ọ wụ ihe ukwu ọ wụkwanụ ihe anyị na-evu aga la mba Hmm? ọwa anyị ma anyị anyị ma anyị ọ na-eme anyị mma mana civilization abịara mee ya dịkwa ka ọ dị ndị ga-asị "Eh, eh, ekwe ọnụ chọọchị Hmm? Mhm. yes ị gaghị igbure ha ya ka onye chiri ya ezerekwa eziokwu ọ ihe anyị na-aka then eh, ogwugwu kwana wụ ogwugwu awụghị a lot of people akpọ ogwugwu deity ogwugwu awụghị deity ogwugwu mmadụ ọkwụ tọrọ ogwugwu ogwugwu anyị agụrụ our hamlets aha and to tell you another thing mere amaogwugwu ji dị unique anyị nwere stream a na-akpọ ikwu gaa all over the ebe ọwụ- ebe ahụ ikwu si bido nga ole a- obodo niile ọ gafere ọ naanị otu mpaghara ka ọ la-ekenyere from ibeku to ụmụire ehe to ụmụire to afugiri to ụmụkabi to ebe nga ọwụla ọ gara ọ naanị maybe ah, ngeshi ọwụ ọkpụala but la amaogwugwu anyị nwere ama isii ọ gara ama niile ikwu anyị bịara la ama isii anyị bikọta ọnụ o anyị nwere ụmụ anyanwụ isi ka a na-akpọba ụmụ agwụ anyị enwe ụmụ agbagwu wụ junior brother anyị anyị enwe mgbagoro anyị chọghị bịa ka otu anyị si bịa anyị enwe ọkpụala wụ ebe anyị mere settle first before eme bido spreadwe anyị enwe oku- o- ebe a na-akpọ ụmụ okoko anyị enwe ụmụ okosoronye ọwụ ama isii ha wụ six villages now Ah, ah, kemgbe ụwa ndị na-ebu ụzọ eri oke wụ ụmụ agwụ wụ ụmụ anyanwụ isi kemgbe ụwa wakwala nna m ha nna nna m ha nna nna m wụ ezechukwu akaeme ee nna nna m wụ ezechukwu nna nna nna m wụ akaeme nna akaeme wụ ọgbarịma nna ọgbarịma wụ eje eje from time immemorial unu na- unu nwere asụ bekee ọwụ ụmụ anyanwụ isi na-ebu ụzọ eri oke wụ na ụmụagụ mana ka o si dị taa ama mma abịala nwe controversies ka anyị na-achọghị anyị ababụ deep into it a ga-ekọwa ya in due course mm. eh, nwanne m nwoke ịgba ekpe awụ omenala anyị ịgba ekpe ọwụ omenala anyị ka ụmụ okorobịa ghajila emegha eh, eh, ma ndị na-eme bara ma ndị na-eme trouble egbu mma egbuo mma gị na-eme agbuo mma ọwụ omenala anyị anyị nwere ejọ anyị nwere igborokiti anyị nwere odumodu wụ ndị ihe a na-eji emebara anyị nwere mmanwụ wụ ihe a na-eji emebara Christmas ruo mgbe mgbe gboo ị gaghị ma Christmas ị gaghị ma church ahịa ehi church afọ ogwugwu ọla dịka Christmas people ga-isi from all over the places na-abịa ala gị bụrụ ala ka amaogwugwu Because a- ọ dị aha a la-etu anyị sị ogwugwu hụrụ ọbịa gbawa nkwa amaogwugwu kwa ndị dị ele vuru akụ ogwugwu vuru mmiri ga ọgụ kpọ ya ejiri ji o ji egbe aza oku Ah, ka anyị ọ dị anyị kwuwetaghachi gị anyị anyị obiri ya nga ahụ. so amaogwugwu bụ obodo udo o. ezigbo obodo udo anyị na- anyị na-eme aghara ọ dị mgbe la ebe some of us toro la okpuru ndị dimkpa akọkwara ha anyị akụkọ for instance nna nwadịlaobi anyị agwara anyị na enyi ogwugwu sị ọ dịrị ehi anyị nwere ebe ka anyị amụọ nwaanyị ebe- amụọ nwa- nwa- nwa- nwatakịrị ebe ya wụrụ nwoke ehi ahụ ga-isi from nowhere ya bịa ga-etiri ya nzu ga-etiri ya nnu ga-etiri ya mmiri la efere ya ara unu asị- unu ma sị ehi na-alike nnu ya ara ya aracha ya arachasa nwa ahụ ahụ ya gawara onwe ya. a na-eme invite ọ na-agakwana nga a mụrụ nwaanyị ọkwa nwoke Em, ka a ke mma ledo m anya but ọ dị ebe wụ ebe ihu ogbe anyọkwa ya ọ la-anọbu ọ dịkwa onye ga-asị nga a ka e wuuru ụlọ o. ọ dị onye rụrụ ya anything ọ dịkwa onye ga-asị lekwa onye na-akparị ya nri anụghị m ka but ọ dị otu ihe ghachiri bịa mee ah, ya agbafu eme ya iwe ma civilization ma otu a la-eme ma ah, a rụwa ụzọ ọ dị ahịa ọ- ọhịa a ga-ewu agụ la-anụ ya caterpillar gbagbogbogbogbogbogbogbo agụ agbalaga so ọ dịrị ihe mere ede ji bịa nwee ehi ahụ agbafuo a bịa chọga ya chọga ya chọga ya gaa chọta ya la Mbaise ebe a na-akpọ Enyiogugu ọ ya mere anyị a na-alụ nwaanyị la Enyiogugu is taken that ha ụmụnna anyị ndewo M bụ Udochukwu Emmanuel Obike. Eh, Ana m eme assist eh, the President General Amaogwugwu in the person of Sir Kelechi Woma awụkwa m onye ihu m- onye ihu m ọgba ọrụ lụọ m anya uchi nọ n'ime Amaogwugwu so ọbịbịa unu bịara dị mma Eh, biko ihe banyere Ọhụhụ ma the world amaghị the world needs to know

Ee, aha m bụ maazị Obiọha Geoffrey Oluocha abụ m onye Amaogwugwu in Ọhụhụ hụrụ ụzọ first of all Amaogwugwu n'Umuhu in Ọhụhụ hụrụ ụzọ Ọhụhụ hụrụ ụzọ nọkwa n'Ụmụahịa North then Ụmụahịa North nọ n'Abia State well site n'ike Chineke ee ana m agara Amaogwugwu ozi n'ogogo vice president general of Amaogwugwu Amaogwugwu dị Amaogwugwu dị sharp Amaogwugwu dị okay ee Amaogwugwu dị nọ n'udo Eh, for now site n'ike Chineke enweghị any crisis anyị nwere here eh, enweghị any will I say communal challenges anyị nwere here in terms of eh, mmadụ ha sikwa ibe ya onye ha sighị ibe ya udo dị n'Amaogwugwu in terms of security well just like other areas kwa nweghị ebe na na-enwe security challenges like ebe a anyị nwekwara security challenge as well ee ụmụ nkanka ihe a na-ezugasị ee ma ịwa ụlọ ndị mmadụ ma ee ịkpasị zinc ma even including ụmụ cult kwa do you understand ụmụ cult kwa ee anyị na anyị na ha na-adị enwetụkwa some challenges though they have never eh, overpowered us anyị na-acontrolụkwa the thing Or like i said onweghị ebe ọ na-adịghị Eh, but here we at least we take control of eh, all these things the only area na-enwe ọ wụ ịwakpo ụlọ ndị mmadụ at times ị nwere ike gara ihe dịara gị tupu gị lọghachita ọ wụrụ na awakala ụzọ or na akpala zinc or na ezuola rod that kind of a thing well dịka m si dịka m si hụ ọhụhụ today which uh, to my own little uh, knowledge and best of my understanding is uh, all about uh, ọhụhụ heritage or ikwu things na-eme na ọhụhụ both the challenges they are facing otu ọhụhụ si adị mma and uh, otu ọhụhụ si at least emaintainikwa that their ejirimara ha so ihe m na-agwa ndị mmadụ wụ ka ha gbalịsi ike because eh, thank God for social media eh, social media place ị ga-aga ihe ọbụla ị chọrọ ịma about any particular place or a particular person when you go to social media a na-achịkọta ya ọnụ gị hụ ya you mustn't go to that place to find out what is happening there. So through your uh, uh, media, media works, I believe ihe onye ọbụla chọrọ ịma gbasara ọhụhụ when the person goes to ọhụhụ today on social media onye a ga-ahụ ihe gbasara ya and ihe ọzọ m na-agwakwa unu wụkwa ka unu na-epromotekwa ọhụhụ n'ihe gbasara eziokwu ka unu na-agwa ndị ọhụhụ eziokwu so that onye ọbụla chọrọ ịma ihe gbasara ọhụhụ onye ahụ garị a sị ị chọọ ịma about the truth concerning ọhụhụ go to ọhụhụ today because only when you go there gị mata the fact about ọhụhụ gị mara ihe nọ n'ọhụhụ gị mara challenges a na-eface n'ọhụhụ gị marakwana ma ọhụhụ ọ na-aga n'ihu ma ọ na-ada ada you understand so that's why i'm encouraging our people i'm urging them to always go to ọhụhụ today in the social media ka ha mara ihe na-eme n'ọhụhụ ma ụkwụ gị erughị anya gị ahụrụ ma anya gị ahụghị ntị gị anụkwara anụ

I know what it means. Lifting it from the studio, I know what it means. So onye ọbụla wụ onye na-apower this project, uh, heaven or the sky is the beginning of that person, not even the starting point, but ọ na-awụ the beginning. So m na-agwakwana ndị our people ka ha na-aga to ọhụhụ today na-amara ihe gbasara ọhụhụ. Ị chọọ ịnụ eziokwu go to ọhụhụ today. Ị chọọ ịmara ihe na ọhụhụ, eme na ọhụhụ go to ọhụhụ today. Ị chọọ ịmara de eche mara ma ọhụhụ ọ na-aga n'iru ma ọ na-ada ada go to ọhụhụ today ị gaa ebe ahụ ị ga-amara nke wụ eziokwu ị ga-anụ nke wụ eziokwu ị ga-ahụkwa nke wụ eziokwu ndewonụ ndewo You're welcome.

yes em ala ọhụhụ ndị nwe m ndị ọma m ji eme ọnụ ala ọhụhụ mụrụ mụ ekele m unu obi dị m ụshọ vọmịkpụ ịbụ onye ọhụhụ kpọmkwem anyị batara obodo Amaogwugwu dịka anyị na-ewetara unu kwamgbe kwamgbe ihe niile na-eme n'ala ọhụhụ ka ọ dị ugbu a anyị echetala ndị Amaogwugwu ime ka ndị ọhụhụ marakwa na Amaogwugwu sokwa la otu oke obodo nọ n'ime ọhụhụ ebe a nọkwa n'ime ugbu a bụ ọhụhụ kọmuniti sekọndịrị skuul ihe a bụkwa na skuulu the secondary school nke mbụ a rụrụ n'ala ọhụhụ ee ọtụtụ ndị dede anyị ha cha ma skuulu a ụlọ akwụkwọ na ọ wụ ebe a ka ha gụrụ akwụkwọ ee ọ nọ n'ala Amaogwugwu ee biko nkwe ero dị mma makwa na ihe chọrọ imere maka ma ndekọ ụmụ akwụkwọ ka la-agụ akwụkwọ ugbu a eh, biko ọ wụ na o nwekwa ihe nwere ike imekwara ha eh, ma free um, education empowerment otu gị ma scholarship all those things so onwe nọ nwe nnọọ ihe ga-echefukwala n'ihi na ọkụkọ ala echefu onye tụrụ ọdụ mgbe udu mmiri because ọwụ ihe ọbụla ị wụ taa ya onye gụrụ akwụkwọ na ọ ebe a ka i bidoro wụwa ya ya mere tụsa na ihe mere ka ndị mba ndị ọzọ dị iche iche mara na e nwere oke mba dịka ọhụhụ leme exist lala ụmụahịa North lala abia steeti echefukwala na ọ bụ ndị ọhụhụ today lewetara gị ihe onyonyo a l'uju

Okay, my name is uh, Ifeyinwa Ugoji, one of the health worker in Amaogwugwu, precisely the OIC. And today, ọhụhụ to, ọhụhụ today bịara na facility anyị bụ Amaogwugwu PHC. ịbịa matakwanụ otu ihe si dị.

or before the end of this month mmiri ahụ ga-ata so we don't have source of good water here ị na-aghọta so if ọhụhụ people ndị wụ ndị la-abụ ha nụ akwa nwanne ha agbata ọsọ if they could come to Amaogwugwu health center and help us nye- rụọrọ anyị nye anyị mmiri nyekwa anyị ihe ndị ọzọ o nwekwara some in- incentives a na-enye ndị mothers that will make them to know chai ha nwere ụmụafọ ndị nọ n'ọhụhụ land ndị na-abụ ha nụ akwa ụmụ ogbenye ha agbata ọsọ so anakwa m asị Ọhụhụ Today they should put Amaogwugwu n'ime any project ha ga-eme hụkwana na o sokwa la-aga n'ihu ana m asị ndị bịara ije unu abịakwa nke ọma o Eh, okay.
okay, this one now is the old one.

Everybody will be happy and they will be appreciate. I will appreciate you people. Mm. So ọ onye ndị Ọhụhụ Today dịka unu na-ahụ ya ọ ebe a ka anyị bịara ịbịa iwetara unu otu em Amaogwugwu health center. Okay. Yeah.

alright um Ọhụhụ ndị nwe m ọ wụ ala Amaogwugwu ka anyị ka nọkwa n'ụbọchị kere taa ee iwetara unu ya otu o si la-aga ebe unu na-ahụ ugbu a bụ Ụmụokoko ee ọ wụ Ụmụokoko village dịka eme ka unu mara na ụmụ- Amaogwugwu nwere ama isii ee ebe ama nga anyị nọ ugbu a bụ Ụmụokoko Mm, dịka a- a ga na-aga n'iru a ga-ewetakwuru unu ama ndị ka ọzọ dị iche iche ele anyị ga-ahụ na ha bụ ụlọ ezumezu ha ndị Ụmụokoko ee Amaogwugwu nke a bụ transfọma ee, em, ha nwere nga nke a bụ em, pọmpụ ehe, ha nwere so onweghị o nwekwa ihe ndị ọzọ ị chọrọ ịma banyere Amaogwugwu biko dee ihe n'ihe edemede ọ wụrụ na o nwekwa ihe ndị ọzọ pụrụ iche ị nọ na-anụ maka Amaogwugwu dee ihe n'ihe edemede eh, a ga-enye gị azịza juru afọ aha m Chizọbam Mbama onye Ụmụokoko Amaogwugwu
Amaogwugwu nọkwa n'ebe ole n'ime ebe ole ka Amaogwugwu nọ ọ l'Ụmụahịa Abịa steeti ndewo nnọọ ee Amaogwugwu nọ n'ime Ọhụhụ Ụmụahịa Abịa steeti biko gaa n'iru dịka ọ dị ugbu a lekwena major challenge unu na-efesi ebe a wụ ihe na-eme gị cheta ebe ụra e nwere a lot of challenges a lot ma ụzọ ma street light tikwere ụlọ ebe a ga la-ewe ndị mmadụ ịrụ ọrụ a na-enwecha those challenges ọ ya ka a na-efesicha ebe a ụbọchị ka a gbaa ya ebe Mhm, ka e lebatụrụ anyị anya ebe a mara ihe a ga-emenyere anyị nke kacha mkpa ebe a ga la-ewe ndị mmadụ l'ọrụ Mhm, enweghị employment ebe a nke ọ ka ma ebe a nke ọ kacha m mkpa dị ya ma gọọmenti makwa non governmental organization maybe chọọ ka ha rụọ infrastructure something project lebe unu nwere enough land a ga-ịrụ ya ebe a Ee, luche obi m ọma ugwu nga enwere ya enwere ya ebe ha ga n'iru ndị metụrụ obi atụsị onyonyo ha hụ ya ha nwee ike gbatara unu ọsọ enyemaka na unu na-eche eche onwe ihe unu unu echeburila ha ka ha bịa ka na ka unu nabata ha ka ha nwee ike wetara unu development na this community ee ee anyị na-eche ha eche ọ ga-adị anyị mma Ah, aha m bụ ọnelụwa ọhaeri onye ụmụokoko amaogwugwu ụmụahịa ihe na-ama anyị aka n'ihu dị n'obodo a na ugbu a na ụmụ anyị mgbe anyị zụpụtacha anyị na-achọ ka ha zụgharịa anyị ha bịa ha nọ n'ụlọ na-eri mma thank you nwa ihe nwa anyị na-eweta ọ naghị ezukwe ha bịa ya emechaa ha ya emezie ha ị na-ele anya ebe ha na-ekwesịghị ile anya akpa agwa na-ekwesịghị ha ịkpa ọ wụ mmasị ha ha na-eme kwesịrị ha ka ọ wụ kama ọ wụ elecha anya ya ya- ma ọ wụ iwe ma ọ gịnị ha ejira mee ihe na-ekwesịghị nị. Mm.
ee aha m bụ mrs nnenna obiọma onyemma ee awụ nwa afọ ozuitem a lụrụ la ala ọhụhụ ala ọhụhụ dị la amaogwugwu ndị ide na-evuru akụ ee onye unu na-alụ olu ya ugbu a n'ehihie a alụta m l'ala amaogwugwu amaogwugwu dị anyị mma n'ahụ amaogwugwu nyere anyị nwoke o nyere anyị nwaanyị but ọ dị ihe na-eme n'ala a anyị chọrọ ka anyị tinye ọnụ ka e nyere anyị aka karịchaa na ụmụ okorobịa anyị ọ dị ihe ha na-eme anyị chọrọ enyemaka gọọmenti enyemaka ndị nwe obodo ndị na-achị obodo amaogwugwu a ka ha nyere ụmụ okorobịa aka ihe a na-aṅụ ọ gbaghasala ụmụ okorobịa anyị isi ha makwa ihe ha na-eme anyị chọrọ enyemaka ha ka ụmụ okorobịa anyị hụ ihe ha na-eme ihe ha ga eme ha ga-ejide enyere ndụ ha aka ee ala amaogwugwu dị mma onye batara ala anyị bụ ndị ide na-evuru akụ alụtala ala amaogwugwu ọ dịkwa na anyị mma n'ahụ anyị na-achọ enyemaka ka ebe a dị mma ma ndị na-achị achị si ya nakwa ekele onye isi anyị bụ onye eze anyị ee doctor gịnị John Onyema ee dịka ọ na-achị anyị anyị mara ihe ga-adịrị anyị mma ọ ga-achịma anyị ọfụma m nakwa arịọkwa enyemaka n'aka ya kwa ọ dịkwara ọ dịkwa ndị nnele ọ dịghị ihe ha na-eme anyị na-achọ enyemaka n'aka ya kwa ka ọ dịrị ihe enyemaka ọ ga-enye anyị ọ dịrị business ụmụ nwaanyị na-enweghị ihe ha na-eme ọ dị business ọ bụla ha chọrọ ime ka o tiri anyị aka ka anyị mee ya ahụ ka ọ gaa ọfụma dịka ọ na-eme ya onyenwe anyị ga-agọzi ya aha m bụ Nnenna onye- eh, Mrs. Nnenna Obiọma Onyemma onye a hụrụ taa ka a hụkwa ya afọ ọzọ Aha m wụ Joy Ikedichi Nwoke. Abụ m onye Amaogwugwu. So ebe a wụrụ iwu shade ma ana m ebe a na-enyekwa ihe. Amaogwugwu anyị dịkwa mma but anyị nidikwa some help. Mm. Ọ wụrụ ka ahịa anyị na-aga aga. Ihe niile anyị na-akpọsa ka ọ na-aga aga. ihe ọbụla anyị- ma ọ wụ ego anyị tụọ anyị obere ego anyị ji na-emete business ka Amaogwugwu na-emepekwa Ụmụokosoronye village onye adịghị na ya Ụmụokosoronye village hmm, ha nidikwa enyemaka development o nwee ka unu ga-emere ha mgbe mere o nwee ndị a hụrụ ebe a hmm, ka kwuchitere ha ọnụ ma ihe ọbụla nidiri emere ha unu emere ha lakwa ndị Amaogwugwu niile n'ebe na ndị Ọhụhụ niile onye otu village nọ n'ime n'ime Amaogwugwu Ọhụhụ eh, our peaceful home mgbe i lee anya ị ga-ahụ na eh, enweghị nsogbu nwee nsogbu ọbụla n'ebe so biko unu nyere ha aka ma infrastructure development water empowerment o nwee ihe ọbụla unu ga-eme iwulite obodo a ka ọ dị mma hmm? unu emere ha aha ebe a Ụmụokosoronye village nke nọ n'ime Amaogwugwu Amaogwugwu nọkwa n'ime Ọhụhụ and for those who don't understand Igbo what we are saying is that

or to uh, to serve as help to this village please go ahead and do it ihe a bụ ụzọ gara Ọkpụala ọnyụa dị ihe a la- n'ime Amaogwugwu a chọrọ igosi unu village a na-akpọ Ọkpụala n'ime Amaogwugwu

Ọkpụala Ọkpụala village a nọkwa n'ime Amaogwugwu village a wụ Ọkpụala mana ebe a ka ndị Amaogwugwu la-anọ agba ekpe i lee anya ebe ka ha la-anọ bụ ọgba ihe bụ ahịa ha eme ka a ma na e nwere mgbe ahịa nọbu la azụ mana ọ la azụkwa ka ọ dị ugbu a mana ekpere anyị na ha la-atụ anya la-elekwa anya bụ ka ọ malitekwe zụwakwa ka ọ dị ugbu a anyị abatara la obodo Okpuala anyị ga-aga n'iru kpọta otu onye ma mmadụ abụọ n'ime obodo a jụkwana ya maka obodo a otu obodo a si la-aga ha akọkwana anyị some of their problems and challenges ha na-efesi la obodo a ee ka a la-agagharịkwa ka m zimacha unu ahịa la abịa Mm, ya bụ mbara ha ile anụ ya bụ na ị na-anụ maka Amaogwugwu nọ n'ime Ohuhu ọ wụ ebe a bụ Amaogwugwu ahụ a la-aka ụka ya it's a peaceful village ee ama na nwe obodo ọ dịcha dị- dịcha mma nke ukwuu mana ka ọ dị ugbu a there's no problem ee udo dị ee ọ gaghịchichala ọnụ mpụta a ga-akpọta otu onye ma mmadụ abụọ jụtakwana ya ajụjụ gbasara obodo a ya la ihe ha na-agabiga dede ndewo nnọọ ndewo olee otu ị mere ee awụ anyị wụ ndị Ohuhu Today Noble Star Communications anyị nọ la-agbasa ozi mba niile dị iche iche ime ka ha mara otu ala Ohuhu dị ee so ka ọ dị ugbu a kwa anyị abịakwala na obodo Amaogwugwu sị ka anyị bịa nweta obodo Amaogwugwu ee ka ọ dị- anyị na ndị anyị na ndị ishi unu ahụla ma pre- president general vice president general so ya ashị anyị bawa gaa n'ime obodo ga nwetacha ya ka ọ dị ugbu a na kọwata onwe gị aha m wụ Eze Ihekwereme nwa Onyesoọnwụ awụ m onye Okpuala akwanyela ahịa anyị ka m nọ ugbu a Mm, na otu o si dịrị olee otu Okpuala dị ala Igbo? Olee otu ọ dị maka ịkọ? Ah, Okpuala wụ obodo mara mma Amogwu wụ obodo dị mma mana nsogbu anyị nwere bụ ahịa anyị na ịzụ ya azụ bụ nsogbu ụzọ anyị adịghị mma ọ wụ ijisi ike ka e meziere anyị ụzọ ya wụrụ ụmụ Okpuala Okpuala wụ obodo mara mma ndị ọ ya wụ ọpara Amaogwugwu ọ ya wụ ọpara Amaogwugwu
ndewo nnọọ ee dịka ọ dị ugbu a ahịa na ee enwere ike ịkọwatụ ihe nwere ike ime ka ọ wụ na ahịa na na zụwakwara ya bụ n'ahịa Amogwu ọ bụrụ na e jisi ike meziere anyị ụzọ ihu la azụ aka nri la aka ịkpa e meziere anyị ya ahịa dịbụ mbụ azụ azụ ọ wụ adịghị ụzọ mere o ji ya dị ka ọ dara ada ọ daghị ada e mezichara anyị ya memara anyị ya memara ya ebido wulekwe ya ebido zụwa ee ndụmọdụ m ga-enye wụ anyị ga na-enwe ndidi ebe Alex Otti abịala nwoke mara mma kemgbe ọ bịara nwoke mara mma ezigbo nwoke eji aga mba ee ya ejisi ike ee, obi siri m ike ebe ọ nọ nga ahụ udo dị ee, ihe niile ga-aga ka o kwesịrị isi gaa so ị la-akọwa na na ala mụ bụ na ọ wụ oke mba nọ n'ime Ohuhu ala amaogwugwu bụ obodo kpọrọ akpọ akpọrọ ya ogwugwu ogwugwu ọ obodo kpọrọ akpọ ogwugwu o bi nga mmiri ya bi nga ọ nọ hịa ndewo o nweghị ihe la-eme nụ yes ị chọrọ ịtara atụkwa ya gaa tara atụ nsogbu adịghị okay ala ọhụhụ ndị nwere ụzọ na ahụ na mgbe ọzọ ma ahụ mgbe ọzọ ee ụnụ anụla ya n'ọnụ dede anyị hụ otu o chi were ọnụ ya fụrụ ọkụ hụkwa otu o chi bụ onye obiọma hụkwa otu o chi n'ezi ya ọ ebe a bụ bụ ọkpụala ọkpụala nọkwana n'ime ala amaogwugwu ụnụ anụla ya n'ọnụ ya na ọ wụ peaceful village kama ọ wụ ahịa na ya wụrụ nwe otu a gịchi mee ka ahịa ha zụwakwa ọzọ mechiri ha okporo ụzọ ha gịchi ndị agịchiri ebubata ngwa ahịa ya la ndị ahịa ka ha nwee ike laa ee, a- ahịa ka o nwee ike gaa n'iru zụ- ka a zụwakwa otu e chi la-azụ ya mbụ n'ihi na a nọbu la-azụ ya mbụ kama biko ndị ọhụhụ niile ma ndị nọ diaspora ma ndị non-governmental organizations ma ndị gọọmenti o ma dọtọales otu onye ọbụla gbakọta n'aka mee ka anyị wulienu omenala wulikwa obodo anyị bụ ala ọhụhụ ka e wulie ya elu ka mba ndị ọzọ dị iche iche mara na e nwere oke mba a na-akpọ ọhụhụ nọ n'ime ụmụahịa north abịa state ndewonu so ndị ọhụhụ ebe a bụ ha wuru ya bụ iyi ha dịka ọ dị ugbu a anyị si ọkpụala na-agaje mgbagoro

i lee anya ị ga-ahụ ihe a bụ nke ndị bekee na-akpọ local bridge nke ahụ ka otu ha si na-agafe ya biko eh, o nweghị ndị development na-ala atọ ụtọ e nwekwanụ ihe rara ahụ ime n'ihi na i lee anya otu ụzọ dị ugbu a ị ga-ahụ na ụzọ sara asa biko ya kwuo na nwe otu ọ gịchi dịkwa possible ịrụ ezigbote bridge

ya dị motorable biko a wụọ bridge ụgwọ ndị dị ụmụ local bridge ya ga-eru moto gị gbali no problem they will appreciate it biko na ọ ihe anyị la-arịọ dịka ọ dị ugbu a na ka anyị gawa na gaa zi unu mgbagoro another village nọ n'ime amaogwugwu ka anyị laga nụ alright ala ọhụhụ ndị nwe m anyị abatala ala mgbagoro ebe a bụkwara village ọzọ ma ọ bụkwanụ ama ọzọ nke nọ n'ime amaogwugwu eh, dịka a gwara unu e silela ọkpụala batala mgbagoro ka ọ dị ugbu a a la-aga ịkpagharịkwa n'ime obodo a bụ mgbagoro n'ime ama na-ezi unu otu ama a dị wụ Mbakwe awụ m onye mgbagoro vileji na Amaogwugwu dịka Chineke kara ya awụ m onye isi ndị Ikere na Amaogwugwu vileji isii ị ma anyị enweghị mmiri ka wee otu ọkụ ọ na-abịa ọ na-abịa mgbe asa 20 ọ na-abịa mana otu aga anyị na-akwụkwa ụgwọ ọkụ ee sola kwa na-etighere etighe ọ dịcha ọtụtụ obodo e nwere sola ọ wụ anyị niile nwere sola ebe a Si- this is secu- security light o kwesịrị izu oke. A sị e mere ya ka anyị tinye etinye wụ private etinye e mechara ndị mmadụ abịa gbajiri ya ndị ohi abịa vuru ya nke ọzọ ee ihe ohi dị too much ma ewu ụlọ ewu ụlọ ndị mmadụ kee ka nke izu ohi ji jilekwa ejila afọ afọ gị na-ekwuteghị ya n'ivu ike nkwụ ma ivu jigbọ ọ dịkwa ndị na-eme ihe ahụ ụmụ ọhụụ anyị kama ọ dị mwute emechaa na-eche nche ehe ndị na-eche nche ndị na-eche nche n'ụlọ na ọ naghị ewu ma ụlọ nyere ka ị lee ụlọ na-adị ma aga Ụmụahịa la right hand side ezuola ụlọ m ohi ịzọbstel ugbo atọ ezukwela ụlọ nga mgbe anọdị nga ọ wụ ihe mwute ama m na enweghị ọrụ mana onye lemụrụ onwe ya anya at least ọ dịghị ihe na-awụghị ọrụ ịmụ ọrụ aka i ji ya riju afọ ndị agba ọkada na-eji ya eriju afọ ndị agba keke na-eji ya eriju afọ ndị arụkwa ọrụ ubi na-eji ya eriju afọ ọ bụ ihe kpọrọ ịkpọ ya mkpa na-arụ ihe ndị ahụ ma ọrụ aka mụrụ ma ndị nọ on agric agric side ndị nọ agrik side ndị ahụ ga la-eriju afọ mana ọtụtụ adịghị ready to work ha na-awagharị along the road ma chi jie but ndị a na-erikwa nri bọsụ ohi ndị na-adị ezu ngarị ga mention ndị mba a sị okay ha nọ n'ụlọ anyị ezi oke nọ n'ọhịa ihe dị la ngịga most of stealing a ga-eme sị ọkwa ndị anyị kama ọ amara Chineke achọrọ ka eme o kwesịrị ka gọọmenti bịa nye aka at least most children na-adịghị ọnụ aka ha nwere enwee industries ime absorb people ọdị ihe ọjọọ ndị mmadụ nọ n'ụlọ ọrụ mgbe ochie before the war ibela villages the youths anọghị ya anọ n'ụlọ ụlọ ebe ọ very few youths nọ but ugbu a ha eju here and there dị jobless ọ ya na-eme ya na cause all this problem na ụmụaka anyị ndị na-aṅụgharị anwụrụ ike ma ndị na-aṅụ ka ha na-ama chigo ma ndị ma nke a na-akpọ mkpụrụ mmiri ihe awụ ihe dị mbụ dị before a sị e nwere massive employment all these things la-eme akaghị la-eme kama ọ amara chineke ya gọọmenti nwee ike enwe industries ga-eme absorb some children some children eh, ihe ndị a ga-akwụsị ma enwekwe ndị ka ime empowerment ọ dị ọ dị ndị a gakwa ime empower ha agaghị eme ya maintain ma atụ ugbu a onye onye ọgwụ a zụrụ onye ọ keke ha ọgba ma ọzọ moto onye bus onye ọgba ya eti mana some people agaghị emekwa ya emechie emechie ya ṅụrụ those things most of the, the children na-aṅụ ihe ịga wule aga ihe dị ka otu Nkwọegwu dị ugbu a ma other places enwere mad mad people ọkwa ịṅụ ihe ahụ ọ dịghị ihe ha na-eweta ọ ka mma ị wụrụ youth ị chọọ ka nne gị na nna gị last ya gị tụtụ ihe ị ga-eme ọ dị ndị na-anwụrụ because of nne nne na nna na-anwụrụ because of eh, ụmụ ha na-eme nke ọma ha enwe obi ọjọọ ọ na-lead to death ma ịzụcha nwa gị la school thinking that ị la-azụ ya in order to train you to train you back at the old age nwa gị elekọta gị ịbịa hụ nwa gị la dị ọ na-eme obi ọjọọ anwụchu ọnwụ na-abịa to parents a ma dịbịa dị ka arịrịọ a chọ Ọhụhụ hụrụ ụzọ that name Ọhụhụ hụrụ ụzọ ọ ga-adị mma ka anyị ji aka dụọ onwe anyị ọdụ our youths tụọ ihe ị ga-eme one naira bụ ego two naira bụ ego ịmụ ọrụ aka mụta ya very well ma tailoring ma carpentry ma mason anything wụ job ịrụ ibe ma ndị agba ọkada i mee ya maintain most people na-arụ ihe ndị ahụ ha na-eme thrift contribution or isusu n'okwu igbo nwere anya otu nkwọegwu dị every nkwọegwu gara atụ 100 1000 2000 at the end of the month at the end of the time ị ga-enwe ihe ọ ga-eyi dị you use it to do something ịnwe ọrụ aka ihe na-arụ otu for instance mụnwa retired as a teacher nke nọ na ọnwa ọ wụ ọ wụ ọrụ teacher ka m ji rụọ ya dị ihe ọjọọ mma I started life with, uh, when I was when I was receiving 50 naira. I used it to do something. Till the time the money continued to grow to thousands. Ime ya kwụọ mkpa and mostly ọ dị mma ịgbaba ebe chineke nọ gbaba ebe chineke nọ ọ ga-eme alleviate some of those things kpọọ chineke ji chineke hiwe la isi ma ị gaa chọọchị ma ị nwee ige ntị ihe ndị a dị n'ime ya ọ nweghị problem ọ ga-eme like our youth ka anyị mee maintain that name ọhụhụ hụrụ ụzọ ka anyị jikwa na-eme ihe a ka eme ka eme ka nne na nna anyị dịkwa ga-aghara ịla echegbu onwe ha aha m wụ emmanuel anosike onye ụmụ agbagwo umuhu amaogwu mmanya amaogwu nọ n'ime ọhụhụ ee dịka m kọwara anyị ebe a wụ ụmụ agbagwo anyị dị anyị dị six villages na ụmụ agba- amaogwu Ee, mpaghara ebe anyị nọkwa ugbu a na-akpọ ya ụmụ agbagwo ebe anyị nọ na a na-akpọ ya enugwu Ya ka ebe anyị- ebe anyị nọ n'ugbu a nọ n'elu ugwu na ihe e ji akpọ ya enugwu ekwekwala m etiti ndị ahụ ndị dị ebe etiti challenges a na-enwe ebe a wụ otu ụzọ ọ dị Ehe. i lee anya otu ebe anyị dị ugbu a udu mmiri a na-aga ebe a Ehe, because ebe anyị na-amụ mmiri ebe a la-amụ mmiri mostly ụzọ ahụ na-enye anyị nsogbu Ehe. anyị wụgwo ndị ọrụ ubi otu anyị hụrụ ụmụ agbagwo ebe a anyị wụgwo ndị ọrụ ubi O si- arụ arụ ụzọ tiz na-evufu ngwa ahịa anyị Ehe. ihe ubi anyị ehe na-evufu ya evufu ya na taụn enwekela azụ i lee anya otu ebe a dị na udu mmiri a na-aga ya aga ihe nwekwa enyemaka ga-esi na gọọmenti bịa ruru ma okwu ụmụ okorobịa anyị ma ụmụ agbọghọbịa anyị ọ ga-adịkwa anyị mma na kotu na mụwa- ma ndị ọrụ ubi mụwa wụ farmer ehe nwekwa enwee ihe ndị ọzọ m jikwa ele masị builder kwabet kọmpliti ma kọmpliti fama na ya ọrụ ubi ka m na-arụ ya sekuriti ọhụhụ na-aga n'ihu anọkwa m na ọhụhụ sekuriti onye ọbụla nwere day ọ na-aga ọrụ na ọhụhụ so ọhụhụ sekuriti ndị ọhụhụ welfare nyere anyị moto nyekwa some material ha enyere anyị ha gbalịrị a na-achọkwa ka anyị nyekwa aka tikwa aka ma bikos ha eleme ugbu a n'idiri ahụghịdị mma wee ji mma riri ihe nye anyị mma providere anyị mma enyi diri ihe dị ka akpọ anụ eji egbu anụ ọhịa na-akpọ ya igwe eji egbu anụ ọhịa enyi diri onye ọbụla jiri ya ndị a bịa anyị nọchi ike agara ihe a ga-eme anyị ọzọkwa esokwa m na amaogwugwu sekuriti every night anyị lechekwa ntị so ka anyị enyekwara anyị mma bata ihe dị ugbu a ihe ahụ igwe anyị ji egbu anụ ya dịrị anyị obi esie anyị ike ma anyị mpawa nwanne m oge udu mmiri oge ọkọchị anyị nọ ma onye ọbụla bụ sekuriti otu enugbu ahụ sekuriti ha n'abalị kwa a na-amụkwa anya throughout na-asị chineke gozie ndị ọhụhụ ebe ọhụhụ pụtara uru ma ihe dị n'ime obodo chineke gozie unu n'ọzọ ndị kọtụ ụkwa kparịkwala amaogwugwu anyị anọkwala atakọlụ ha so ebe ọbụla ndị kọtụ dị anyị na-eme ha lab anyị chekiela ihe e dere ọhụhụ sekuriti that bus enyere anyị ehe fear no drug dealers or something like that here so anyị chọrọ ihe mee anyị equipped anyị dị ready ịrụrụ obodo anyị ọrụ aha m bụ chigozie
chibuf ọdụlagụonye ụzọ anyị anaghị aga oge udu mmiri moto ala agba nga especially here ala agba ya ma udu mmiri ruo moto firi ma ụkwụ ma ihe niile a na-aga ya yes moto ala agba ya ịhụla ya na ọ dị otu ọ dị otu ọkọchị ma ebere ịgbagote ugwu a problem Mm. yes anyị ndị gọọmenti elebe ya anya elebe ya mara otu a ga-esi rụọ ya ya dị anyị mma nọkwara aha ha na-echikwa ebe agafe Mhm, otu a sola dị wetara anyị mbe sola ndị ọzọ ala nyecha ha sola dị kere nọ ebe wetara anyị sola dị nwa mma o ala agafekwala ala ama- la- la enwe enwe o wee kele ajụ anya aba m ịgafe ya eme anya otu a Mhm, anyị chọrọ sola dị standby dị isi gala ahụ ihe yes sekuriti anyị ha na-agbalị Ah, ha na-agbalị na-eme iche tụpụtụ ọ dịchaghị m aka anyị.